Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Ndị uwe ojii larala ezumike nka nọrọ taa mee njegharị iwe na Abuja ma nọbichie ụzọ esi abanye obi onye isi ala Aso Rock kpọọ oku ka onye isi ala Tinubu bịanye aka n'akwụkwọ iwu ụgwọ ezumike nka mapụtara ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị n'isi obodo ala anyị Abuja amalitela mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ugbu a n'ihi nleghara anya ọchịchị etiti otu pati ADC agọla ụkwụ ha na aka ha banyere kepukepu ahụ e nwetara na ha na-atụ atụmatụ ịgbabaju n'ime pati People's Redemption Party n'ihi dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ kpara ụtụ aka na ha adịla uchu ịhụ na ụlọ ikpe chabiri ikpe ziri ezi n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ADC bụ nke ụlọọrụ INEC na pati APC na-afụ ọkụ ya ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpoola ogbe ndị agha soja nọ na ya n'ime steeti kwara na ọchịchị kansụl Kaiama n'isi ụtụtụ taa gbuo ndị agha atọ merụọ ndị agha atọ ahụ nakwa otu onye ọrụ nchekwa obodo ma ka ọ dị otu onye isi ogbogbo pati APC n'ime steeti Kwara Abdulrauf Bello ekwuola na ọ gaghị abụ ikwubiga okwu oke ikwu na agha kpụ ọkụ n'ọnụ dị ugbu a na mpaghara Kwara South ndị omekome kpa egbe nọrọ n'isi ụtụtụ taa nọbichie ụzọ Benin-Ore wakpo ụgbọala bọs GUO na-agbada ala Igbo gbuo onye na-akwọ ụgbọala ahụ ma buru ndị njem o bu tinye isi n'ọhịa ọchịchị etiti nọrọ taa mee mkpesa n'ụlọ ikpe etiti dị n'Abuja bụ ebubo iri na atọ megide mmadụ iri anọ ha nwụchiri n'ihi ebubo ịgba ọchịchị Tinubu mgba okpuru ụlọikpe nọrọ taa buje ịnụrụ mkpesa ịnara El-Rufai n'aka ebe gaa izuụka mbụ n'ime ọnwa Juun afọ a nke pụtara na Nasir El-Rufai ka ga-anọ n'ụlọ mkpọchi ụlọọrụ ICPC e nwere ihe ejije nkiri taa na Abuja dịka otu pati ADC nke Nafiu Bala nọ n'isi ya ka e menyere ihere kpụ ọkụ n'ọnụ taa bụ ebe e nweghị otu onye bịara mmemme ọgbakọ ezumezu pati ahụ a mapụrụ ọtụtụ ọkwa ya nke a kwadoro ihi odo n'ama egwuregwu National Stadium onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan azaghachila Atiku ugbu a ma gwa ya na ya ekwesịghị ịgba afọ otu narị tupu ọ bụrụ onye isi ala bụkwanụ nke ịkwa Atiku emo bụ onye nke kwuru na nso nso a na Goodluck Jonathan aghọtachaghị aka nri ya na aka ekpe ya n'oge ọ bụrụ onye isi ala ala anyị Naijiria achọpụtala onye ọhụrụ butere nje okoro ụwa COVID-19 n'ime steeti Cross River nwa amadi a bụ nwafọ mba China gbara afọ iri ise na atọ nke na-arụ ọrụ n'ala anyị ụlọikpe nọrọ taa nye iwu ka a kpọchie n'ụlọ mkpọrọ ndị ahụ e boro ebubo na-atụ atụmatụ ịkwapụ ọchịchị Tinubu pụọ n'ọchịchị ma buje ịmalite okwu ikpe ha n'ozuzu oke gaa Mọnde izu ụka ọzọ ụlọikpe ekpechaa ọ gwụ nọrọ taa kwuo na ha ga-achabi ikpe n'oge na-adịghị anya n'ọdịnihu n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ADC n'etiti David Mark na Nafiu Bala nakwa nke PDP n'etiti Turaki na Abdulrahman Ndị omeiwu anọ nke ụlọ omeiwu nọchiteanya etiti sitere steeti Kano agbahapụla pati NNPP ugbu a ma sonye nke ADC. Aka na-achị steeti Abia Dr. Alex Otti ahọpụtala nwunye osote onye spika ụlọ omeiwu nọchiteanya etiti Benjamin Kalu bụ dọkịta Odoziakụ Ezinne Chinyere Benjamin Kalu dịka onye isi oche ụlọ ọrụ nlekọta ụlọ ọgwụ Abia State University Teaching Hospital. otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche nakwa otu ndị ntorobịa ejikọtala aka mee njegharị iwe na steeti Kano ma kpọọ oku onye isi oche ụlọ ọrụ INEC Joash Amupitan rituo n'oche ọrụ ya ozugbo n'ihi ebubo ịdọnyere ọchịchị dị ugbu a ukwu onye isi ala Tinubu na-achọ nkwado ụlọ omeiwu sineti ọzọkwa iji biri ego ruru narị ijeri naira asaa n'ihi ọrụ ngo okporo ụzọ awara awa Sokoto gawa Badagry nke dị otu puku kilomita Maazị Peter Obi na ụfọdụ ndị isi okpokpo pati ADC gara zute aka na-achị steeti Bauchi Bala Mohammed taa onye nke bụkwa onye isi oche otu jikọtara ndị gọvanọ n'ime pati PDP dịka na-akwado n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ maka ntuliaka elu afọ 2027 onye isi oche pati Labour Nenadi Usman ekwuola ugbu a na ya bụrụ na Maazị Peter Obi esonyeghị pati Labour tupu oge ohere abalị iri abụọ na otu ntuliaka elu praịmarị ehiodo ọ pụghịkwa isonye pati ahụ ọzọ dabere n'iwu a mawapụtara n'ọzọ dịka ibe ya ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu akọwala na pati ADC nwere ike ha agaghị azọ ọkwa n'oge ntụliaka elu afọ 2027 n'ihi na ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ekwughị oge ha ga-achaba ikpe n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ nke pụrụ ime ka ha nọrọ n'azụ oge inyefe ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ ndebanye aha ndị otu ha bụ nke ga-akọrọ ọnụ n'abalị iri nke ọnwa Mee afọ a onye eze ọdịnala Emir nke Kano Muhammadu Sanusi nke abụọ akatọla ibiri ego aghara aghara nke ọchịchị dị ugbu a ma gbarụ ihu na ọ bụrụ na ọ bụ ezie na e wepụla ego a na-akwụnye dịka ego enyemaka mmanụ ala sọbsidi na gịnị meziri ego anọghị n'ime akpa ego ala anyị aka na-achị steeti Rivers Siminalayi Fubara ekwuola ugbu a na ọhaneze ala anyị enweghị ọchịchọ na nhọrọ ka mma karịa nke ịkwado onye isi ala Tinubu n'afọ 2027 iji gaa n'ihu n'ọrụ ọma ya niile a ga-echeta na Fubara sonyere pati APC na ngwụcha afọ gara aga ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola Agatu nke steeti Benue gbuo onye eze ọdịnala nwunye ya nwa ya nwoke na mmadụ abụọ ndị ọzọ nke a mere n'abalị ụnyaahụ ndị bi n'ime steeti Plateau nọrọ taa mee njegharị iwe n'ihi igbu ọchụ na nkwafu ọbara nke na-ehi odo n'ime steeti ahụ bụkwanụ njegharị iwe megide ndị agha soja ndị nọbichiri ụzọ eme nnyocha nchekwa kwupụta iwe ha na n'agbanyeghị ọnụnọ ha ọnọdụ enweghị nchekwa ka na-adịnyekwu njọ otu nnukwu enyi awakpola obodo Innayin n'ime steeti Ọyọ ma gbuo otu onye njinji ahụ jiri n'ehihie ụnyaahụ mgbe enyi ahụ sitere n'otu ọhịa makapụta otu pati APC n'ime steeti Anambra agwala gọvanọ Charles Soludo na ya kwụsị iduhi onye isi ala Tinubu na pati ya APGA na-akwado ya ịbụrụ onye isi ala n'ime afọ 2027 n'ihi ihe ndị ọ ga-erite n'aka ya n'ihi na ya bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu na ya gwa ndị otu APGA ya na ha sonye pati APC ndị ntorobịa dị ọtụtụ zukọtara n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Orhionmwon nke steeti Edo ma jụ ka osote onye spika ụlọ omeiwu steeti ahụ Osamwonyi Atu mee ememe achọpụta nkwado nhọpụtagharị ya n'ihi na ha kwuru na nkwa ndị nke o kwere n'ime afọ 2023 na o mezubeghị ya ọ bịakwa ikwepụ nkwa ndị ọzọ ụjọ na egwu dị ugbu a dịka ndị eze ọdịnala ruru iri atọ na mpaghara ndịda steeti Kwara agbahapụla obi eze ha ma rie mbọmbọ n'ihi ụjọ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ịtọrọ ha ọgwụ na bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo